ndị mmadụ ka na-emekwa njọ ndị mmadụ nwee n'obi ebere egburu e, e, e, onye na-ama ha njọ ọ bụrụ ya community mana onye ọma ka egbu nwanne m
ị na-agụ akwụkwọ nsọ eh. a full grown man of God
nekwa nwoke m kpọta anya maka m na-agwa ya

nnọọ kee ị na-alụkwa m na-eme clearing and forwarding nwoke m kedu ihe ị na-alụ sị m clearing and forwarding kedu ihe ị na-alụ sị m clearing and forwarding m na-ere rọba you know
okay like ma galos ma buta ma buta gasị all those all those things mba kedu ụdị ọ ee rọba pure water ma can water
ọhụrụ gị ọfụma ọsọ m ka m wọta ee m na-epick gasị rọba pure water Viju milk ọ dịsie rọbacha m mesie m je repịa otekwa ego
chelụkwa ị sị na ị na-epick gasị plastic rọba n'ụzọ yes onye nwe ị ị na-awụsị ya ogbe ebijele yes sir ee no wonder i ji dịka onye oyi na-atụ na n'ime suit ọ dịka snow na-ada n'ime ndụ gị bụ oyi na-atụ gị ee
nsogbu adịrọ biko ma mụ ma mụ ya na nwanne nwaanyị nsogbu adịrọ ama onwe before epụta kịta na onwe ihe m na-achọ ka m je gbagharịa ma ị ya-ebie m 20,000 biko
okay etu m nọ kịta na o nwerọ ego m ji kịta Nwe- iji ego ebe a keezi ka i si moto onye gbara gị moto ji bịa
ịma em, o nwere o nwere ka o si dị
O nwere ka o si dị. Yes, sir. Ọ ọ na-enwe ka o si dị bịa bịa m gosi gị ihe. Maka m ka na-asị na o nwere ka o si dị. O nwe- o nwere ka o si dị m nwa n'onwe m sef. Bịa. Nee ya ebe a. ya kịta your your first project ya kịta ọ two rooms ka ọ dị ọ fine ya before ọ nwụọ ọ nọgide na wee daa adịgo weak wee daa ebe na toilet anyị mana ndị yard bịa mebisie ya water system dị ebe a so ya ya ya ya ya lụgharịa ebe a lụgharịa toilet anyị onye ọbụla ya lụọ dagerefu onye ahụ nnukwu treasure ama m- ama m ihe my father zụrụ nzụ n'isi ya so ihe bu- ya ya lụrụ anyị ebe a ya wụrụ your first project kpochapụ ya dozere anyị toilet o oh, ka ya mara the second one aya aya akọwa na-ele ya anya ọfụma ọ nke gị investment eme n'isi onye na-afụ ọ dị too much so ebe a chọsọ ebe a ka ya ya first assignment bụ ya o oh. aka m asị ka m lụọ na aka esiri m ike aka esiri m ike chineke a na-ejere chineke ozi ewetago ebe a kịta okay bịa ebe a ele mụ na-eje okay bịa ka e mezie bebi dị amorit ka ifo rapụ onye ọbụla mmadụ anyị na-ebe na-akpa nkata obere oge ọ fụwa egusi na arụ dị onye a ahụ dị ahụ ka ebe adịlọ nshọ
ebe a ka- mụ na ha na-akpa nkata ebe a ee gịrị gịrị gị ọtụfọ dị mmanụ ọsọ na-apụwa ka ya o- o- onye onye debara ya debara nkata nkata dịzi ka gịnị gị nkụ na-akpa ife nwa ị maghị ya m gwa gị mgbe emi ya achọrọ dọs ya ya- ya- ya- ya lụpụta obele ebe a obele ebe a ọ lụpụta ụdị ọ lụzi lai toilet anyị anyị anyị bụ anyị nke a nke ndị bụ anyị Ọ bụrụ ọ bụrụ ọ bụrụ so na ọ bụrụ so na family a onye ọbụla ga-anụ gị ebu ụzọ lụọ ebe a onye ha ikwuru ekwu ọ bụghị pọkịta nnọọ ntawa afọ dị na ya onye ga-anụ gị alụ ya kwụrụ ebe a nweghị ka ahụ ma nwetiti na-ekwuchala ese na anyị bụ onye n'ọnụ ka ị ha dị ọkpara ọkụkọ from head to toe toilet ekwela enwe lụpụta ọ bụgodị ụlọ ọkụkọ lụọ mana ọ kwere ọrụ na ị bịa bunye nwa mmadụ responsibility onye ya anụkwa mkpọta mkpọta nke mbụ achụọ nke abụọ achụọ nke ịtọ achụọ ị chụsịsịgo ndị niile mma ama ma ọgụwa ka m na-anụ ka ọ dị ya na ọgbaligbo ya lee
iji ọ bụ pastọ menube emere akụ